An uair dheireanach a labhair muid ar Near FM arís labhair muid faoin nuacht a d'fhógair sibh sa stáisiún cúpla bhliain ó shin ag rá go mbeadh sibh sásta an bhearna a líonadh agus go bheadh sibh sásta a bheith mar stáisiún raidió náisiúnta Gaeilge ag craoladh timpeall an stáit nó oileáin ar raidió ar FM. Chuala mé le déanaí freisin go bhfuair stáisiún Chonradh na Gaeilge, Raidió Rí-Rá, tuilleadh maoinithe freisin. An bhfuil aon nuacht maidir leis an bhfianaise seo, a Mhuiris, agus an gceapann tú go mbeadh comórtas idir Raidió na Life agus Raidió Rí-Rá chun an ceadúnas sin a fháil, sé sin má tá an maoiniú ar fáil ón Stát? Sea, bhuel, an rud a deir muidinne i gcónaí ná gur léir, Ag an bpointe seo níl ach aon stáisiún raidió lán-Ghaeilge amháin ar fáil go náisiúnta ar FM, ar ndóigh, sin RTÉ Raidió na Gaeltachta agus ar ndóigh tá an, tugann an t-ainm le fios cad a dhéanann Raidió na Gaeltachta, tá siad dírithe ar chraoladh chuig an nGaeltacht. agus chuig na ceantair áitiúla Ghaeltachta. Má thiúnálann tú isteach le RTÉ Raidió na Gaeltachta, cé gur stáisiún é atá ar fáil go náisiúnta, an-chuid de na cláir, tá siad, na cláir cainte, tá siad dírithe ar chúrsaí áitiúla, ar nuacht áitiúil atá ag titim amach i gceantair bheaga Ghaeltachta don chuid is mó. Mar sin, Má thiúnálann tú isteach mar Dub, ar nós muid féin, agus má chloiseann tú clár nuachta atá ag déanamh tagairt do chúrsaí ar an gCeathrú Rua nó sa Daingean nó ar na Doirí Beaga nó pé rud é, ar shlí ní bhaineann sé sin leat agus tá pobal náisiúnta Gaeilge atá i bhfad níos mó ná an príomhphobal labhartha Gaeilge atá ag cur fúthu sa Ghaeltacht, agus caithfidh mé a rá, is de bhunú na Gaeltachta mé féin, is as an nGaeltacht mo thuismitheoirí, agus as dhá Ghaeltacht éagsúil, mar sin tá mé an-choinsiasach faoi thábhacht na Gaeltachta mar phríomh fhoinse na teanga agus mar phríomhfhoinse shaibhreas na teanga agus tá sé thar a bheith, thar a bheith tábhachtach seirbhís a chur ar fáil do mhuintir na Gaeltachta ach an rud a deir muidne ná tá bearna mór ansin ó thaobh an dara seirbhís náisiúnta so rud éigin ar nós 2FM na Gaeilge nó rud éigin a fhreastalódh ar dhream níos leithne ná muintir na Gaeltachta féin agus go háirithe rud a chlúdódh cainteoirí nach iad an Ghaeilge a gcéad teanga nó an teanga ina bhfuil siad lánchompordach á labhairt ach go go ndéanfaí iarracht saghas rochtain ar an nGaeilge a thabhairt do na daoine sin, cláracha a bhaineann le hábhar go mb'fhéidir mór spéis acu iontu a chraoladh do na daoine sin, ceol a chraoladh a mheallfadh daoine, go mb'fhéidir nach n-éisteann siad leis na gnáthstáisiúin phopcheoil a bhfuil an-chuid acu ann. Mar sin, ní hé go bhfuil aon bhearna sa mhargadh ansin. ó thaobh soláthar ábhar, pé rud faoin teanga. Mar sin, dar linne, tá spás soiléir ansin sa mhargadh do stáisiún náisiúnta a bheadh líonta go han-éasca ag Raidió na Life ach na hacmhainní cuí a chur ar fáil chuige sin. Níl ach triúr foirne lánaimsire fostaithe i Raidió na Life, mé féin san áireamh mar bhainisteoir, agus an dhá thrian eile den fhoireann lánaimsire ná teicneoir amháin agus clár-reachtaire amháin, agus sin foireann lánaimsire Raidió na Life. D'fhéadfadh Raidió na Life, tá an gradam iontach seo buaite againn i gcomórtas idirnáisiúnta mar stáisiún raidió na bliana i measc na stáisiún Ceilteach, dá dtabharfaí tuilleadh maoinithe dúinne le tuilleadh oibre a dhéanamh ar ardchaighdeán, creidimidne go bhféadfaimis an stáisiún, an dara stáisiún raidió náisiúnta Gaeilge is fearr dá bhféadfaí a chur ar fáil, creidimidne go bhféadfaimisne é sin a chur ar fáil. Mar sin, sin rud atá uainne a dhéanamh. Measaimid gur sin an rud go bhfuil bearna mór ansin ó thaobh soláthar seirbhíse mar sin agus ag an bpointe seo tá sé tá sé sin tugtha le fios againne d'Údarás Craolacháin na hÉireann, d'Fhoras na Gaeilge, tá sé curtha in iúl againn go poiblí mar sin tá sé faoi na húdaráis anois polasaí a chur ar polasaí a fhoilsiú. a dhéarfaidh leis an saol mór cad tá ar intinn acusan mar cheadúnaitheoirí agus mar rialaitheoirí agus mar mhaoinitheoirí a dhéanamh. Ach sin an áit a sheasann Raidió na Life air sin. Measaimid go bhfuil gá leis agus creidimid creidimid go go bhfuil an cumas agus an taithí agus an saineolas againne chun é sin a chur i gcrích.